chi na-efo ọ na-akawanye njọ and ife a na o jekọrọ e, ịdụ mma onye ọbụla na-eche na ife na-eme na be anyị adụ mma echi ọ bụrọ eziokwu ọ bụrọ eziokwu o jekọrọ ịdụ mma ndị ụmụ ndị na-eje ndị jere akwụkwọ na-ejesị akwụkwọ pụta afụrọ ọrụ nwatakịrị nwoke ọbụla chọọ ịpụ a chọọ ije South a chọọ ije America a chọọ ije Europe a chọọ ịpụ by all means ụmụ nwaanyị kwu na-achọkwa ịpụ ka e jebe ọrụ oyibo onye ọbụla na-agbasịsị because na ife adịrọ mma na be anyị mana unfortunately ọ bụrọ onye ọbụla na-emakenwu ya ọ bụrọ onye ọbụla na-apụnwu ụfọdụ na-eje tawa afụfụ tawa afụfụ kpakọbachasị ego ndị na-ele visa egwuo fa wayo onye anachiatakwa nachia kpakwa n'isi ụfọdụ ebule egbe pụọ pụọ highway je na-ezu ori ndị ụmụ nwaanyị apụọ je na-agba ashawo ụmụ nwaanyị igbo a na-agba ashawo sị na a na-eje akwụkwọ na campus a na-eje akwụkwọ na Unizik a na-eje akwụkwọ na Uniben a na-eje na nke nwanne ashawo ka a na-agba ebe afụ nke ahụ nke bụ eziokwu because ebe afụ a na-eje akwụkwọ ndị lecturers a nọsị ebe a before nwata nwaanyị ya-apasị exam ọ ya-edinelị ana gbasa ọkpa ya gbasara nwoke ọkpa ya before a pasị ya ya exam so ife na ife ife anyị nwere nnukwute nsogbu na be anyị anyị nwee nnukwu nsogbu na be anyị ụfọdụ na-ekwu okwu na e nwee good government e nwee government government nke a na government dị mma ife na-ebe mana ife na nsogbu anyị nwe karịa nsogbu one Nigeria o nwe ndị ụfọdụ na-ekwu okwu one Nigeria na e nwere na one Nigeria e nwee one Nigeria eh, ife adụ mma e nwego ezigbo president ife adụ mma ọ bụ na ndị yoruba na ndị igbo na ndị hausa ya abịa bịakọba ọnụ Nigeria adụ mma asị asị ọ bụrọ eziokwu

asị m na m bụ onye biafra o nwee oge biafra na-anụ m ọkụ n'obi gbum gbum gbum gbum gbum biafra na-anụ m ọkụ n'obi na-echekwa na e nwere na biafra nsogbu anyị ebie tata adị m apromotezi biafra because nsogbu anyị abụrọkwu biafra ya solve ya tata achọpụtago m ife bụ ebe nsogbu anyị dị na ọ ya bụ ife m chọ ka m ife m chọ ka m kọwalụ kịta ife bụ nsogbu anyị nwee n'ala igbo Nigeria ya solve nwu ya biafra ya solve nwu ya ncha ncha ncha ncha ọkwa ị fụ biafra anyị na-azọ ka m gwa unu nke bụ eziokwu ị fụ biafra anyị na-azọ anyị nweta biafra a ibe n'ibe egbube n'ana igbo anyị nweta biafra ibe n'ibe egbube because na ndị anambra ya ebido gbube ndị enugwu ndị imo ebido gbube ndị Abia because na i nweta biafra na-ewere onye ebe onye isi ndị biafra i were onye a tinye ya sị ọ onye isi ndị eni asị mba i were onye eni tinye ya sị ọ onye isi ndị asị mba so biafra abụrọ solution anyị ife a na-akọ awa akụkọ ka a na-akọ it's a complete waste of time akụkọ ka a na-akọ biafra ya solve our problem eh, nigeria ya solve nene anyị na one nigeria ife anyị na ife na-eje na ka isi na anya dị anyị na one nigeria anyị na-ekwu na ka isi na anya dị anyị bụ ọkụkọ belu na ngige na egwu anafe eme na one nigeria anyị na-eclaim adị m agwazi ndị mmadụ na m bụ onye nigeria ndị ọcha jụọ m kedu onye ebe m bụ na m bụ onye igbo adị m ekwuzi na m bụ onye nigeria na mụ bụ agwa m na mụ bụ abụ m abụ esi from west africa adị m admit because not only na nigeria nwee ajọ afa not only that the fact of the matter bụ na ọ bụ na ị bụ onye igbo ị bụrụ onye nigeria ị bụrụ onye igbo ọ bụ na ị ma history of nigeria ị mara history etu e si wee create nigeria na ọ nwoke onye ọcha bịa create nigeria ọ bụrụ na ị ma history nigeria then ifere ya ekwedu wụ sef imeghe ọnụ kwuo na ị bụ onye nigeria maka gịnị ikwu na ị bụ onye nigeria o gosiri na onye ọbụla onye ọcha ọbụla ma history nigeria ya asị na anya adịrọ wụ mma for you to claim na ị bụ onye nigeria because ị mara ife ndị nigeria mee ndị be ụnụ oge oge agha oge agha biafra na nigeria i kwesịrọ imeghe ọnụ sef meghe ọnụ ifele ekwe wụ sị na ị bụ onye nigeria ọ betrayal ọ ife nwute ka ọ ya abụ na ndị niile tufuo ndụ fa n'oge agha biafra for you to say na ị bụ onye nigeria so but at the same time the solution abụrọkwanụ biafra biafra abụrọ ka ọ ya abụ anyị nweta ya enwe solution o nwe ife nsogbu anyị bụ na nọmba 1 anyị amarọ ndị anyị bụ nọmba 1 anyị amarọ ndị anyị bụ anyị na-eche na anyị bụ na anyị bụ ndị nigeria asị na anyị bụ ndị biafra asị igbo okay nke bụ nsogbu nke bụ eziokwu bụ na anyị amarọ ndị anyị bụ anyị amarọ ndị anyị bụ ana ngwa ife m na-achọ ịgwa wụ kịta ị ya asị ihe ide na ị nabata ya ma ọ bụ na ị ya asị na isi adịrọ nwoke a mma mana gee m ntị gee ntị gechaa ntị ọfụma ka ị ghọta ife m na-achọ ịkọwalụ nwa ife m na-achọ ịkọwalụ kịta ife m na-achọ ịkọwalụ kịta ọ bụ na ị nabata ya ọ bụ na ị nabata ya ọ bụ na ị ghọta ya ọ sọsọ olisa bulu ụwa olisa bulu ụwa bi n'elu ya emeghe anya ka ị ghọta ife m na-achọ ịkọwalụ kịta ife m na-achọ ịkọwalụ kịta dị nnukwute omimi ọ dị nnukwute omimi a na-enwelu o nwe e nwe good chance na ị ya aghọta ife m na-achọ ịkọwa mana ekpere m ebumnobi m bụ na ka chineke meghee anya ka ị ghọta ife m na-achọ ịkọwa kịta just gee ntị ọfụma ọfụma ndị Igbo ndị Igbo ị na-ene anya ị ma na 70 years ago there was no Nigeria 70 years ago there was no Nigeria at all okay so kedụzi ife anyị bụ back then kedu ife anyị bụ anyị bụ ndị Igbo mana kedu ebe anyị si ị ma na o nwe ife a na-ekwu na be anyị a sị na Igbo enwe eze ndị a na-ekwu okwu na n'Igbo sị na Igbo enwe eze eziokwu ka ọ bụ maka na ọ Chu Chineke bụ eze anyị chineke bụ eze anyị anyị bụ ndị igbo ka m bie ife anyị nkenke ka m bie ya nkenke ndị igbo ị na-ene anya ọ bụ na ịbụ onye igbo ịbụ ịbụ nwa afọ ụmụ Israel e describelụ na Bible na book akwụkwọ ị na-ene anya akwụkwọ nsọ ị na-ene anya ndị igbo bụ the descendants of the ancient Israelites ị na-agụ na Bible anyị bụ the ancient Israelites na ka m kọwalụ ka m gbuo ya nkenke ka ị ghọta ife m na-akọwa ife kpata na anyị amarọ ndị anyị bụ tata bụ na ị gụọ na Jeremiah na Jeremiah chapter 17 verse 4 ị ya-afụ na Chineke kwu na ụmụ Israel na fa ya-elozọ ndị fa bụ fa ya-ediscontinue from their heritage ọ ya kpata na ị nee anya na some of omenala ọtụtụ omenala anyị nwe imirikiti na imirimi omenala anyị nwe ọ dụsị na Bible ọ dụsị na Old Testament and anyị na-eme omenala ndị a before ndị ọcha wee welu Bible wee bịa mana ife mee bụ na after ndị nna nna anyị fa si na ana Egypt wee pụ wee gaa towards the wilderness wee gaa to, to the promised land before fa luo na promised land chineke mee covenant with ụmụ israel na fa ya-edebe iwu ya mana ọ bụ na fa edeberọ iwu ya na ọ ya-achụpụ fa na ana Israel fesasịa fa na n'ụwa niile ọ ya bụ ọnọdụ anyị nọ na ya wee luo tata ya kpata na o nwerọ ebe ị je n'ụwa tata ka ị ghara ịfụ onye Igbo any corner ọbụla ị ba n'ụwa tata ị ya-afụrịrị onye Igbo ka ọ nọ n'ebe ị ya-afụrịrị onye Igbo so ife mee ife a wee bụ na as of the time of Christ as of 2000 years ago as of the time of Christ ndị nna nna anyị fa ka nọ na Israel Christ ị na-ene anya bụ onye ojii ndị apostles ị na-agụ na Bible bụ ndị ojii and m ma-eprovulu u ye m ma-egosi u ye from your own Bible tata so as of the time of Christ ụmụ Israel ka nọ na Israel at that time mana ị gụọ na Luke chapter 21 Luke chapter 21 ị ya-afụ ife na ụmụazụ Christ bịakwute Christ ezigbo afa ya na Hebrew bụ yeshua yeshua afa ya abụrọ Jesus Jesus bụ a latin name which came from Iesous which is a greek name so ezigbo afa Christ bụ yahoshua so yahoshua bụ Hebrew name ya ụmụazụ ya wee bịakwute wee jụọ ya ya gwa fa ife ya-eme before nachiyata na nnachiyata nke ịbụa ọ ya-anachiyata second coming ya gwa fa ife ya-eme ị ya-agụ ife na Luke chapter 21 Christ Yeshua wee gosisibala ụmụazụ ya ife niile ya-eme ebe a ka o describe etu ndị Igbo etu a ya-esi wee chụpụ ndị Igbo na ana fa ana Israel Igbo Hebrew Igbo Hebrew Igbo so ndị Igbo bụ etu a ka e si wee chụpụ anyị Christ wee kwuo ife ya-emegasị n'ọdịniru mgbe a ndị ojii ndị Igbo ka nọ na ana fa bụ ana Israel so wee luo in 70 AD after Christ kwusị ife a 30 something years about 37 years after Christ nwụsị gbagolu n'eluigwe ndị Romans wee bịa ị studya history history of Roman invasion into Jerusalem ị ya-afụ ya in 70 AD ife a Christ kwu in Luke chapter 21 was fulfilled in 70 AD ndị romans bịa wee chụsịsịa ụmụ Israel wee chụpụ ndị nna nna anyị fa ọtụtụ n'ime fa egbu fa egbu according to history book jee jee searchịa ife a jee jee neba ife anya ị ya-afụ ife m na-agwa ndị ụmụ Israel wee wee muvuo from Israel wee gbadaba towards Africa ụfọdụ n'ime fa wee gaba towards South Africa ụfọdụ gaba towards Western Africa ya bụ ebe a ụmụ Igbo nọ tata na ana Igbo ebe ụmụ Igbo nọ tata before wee create eri Nigeria ife a na-eme almost 2000 years ago ndị be anyị in 70 AD wee gbadaba wee jee na ana Igbo wee jee nọdụ ebe anyị nọ ụfọdụ ụmụnne anyị jebe na South Africa towards Zimbabwe jee settle ebe a mana ị gụọ na Deuteronomy chapter 28 biko biko biko biko biko eji m Chineke ayọ ụ eji m Chukwu wee na-ayọ ụ gụọ Deuteronomy chapter 28 ka i wee ghọta ife m na-akọwa gụọ Luke chapter 21 ka i wee ghọta ife m na-akọwa ife a na-akọwakwanụlụ ọ dụ nnukwute omimi ọ dụ nnukwute omimi and ọ bụrọ onye ọbụla ya-aghọta ife a ụfọdụ ya-enene ife a kịta sị na nwoke m a onye ala na ọ na-ekwugheri ekwugheri mana ife a na-akọwara ụ bụ the reason ife a m na-akọwara bụ isi sekpụ ntị ife na-eme na be anyị kpata na o nwerọ ife na-aga aga kpata alụlụ ana na mpụ na afụfụ ji wee ka nkụ na be anyị ife a na-akọwara ụ gekwaa ntị gee ntị gee ntị nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gee ntị ọfụma biko gụọ Deuteronomy chapter 28 ka i wee ghọta ife a na-akọwa ife Chineke kwu ọ ya-eme ebe ahụ ya-eme ụmụ Israel ị gụọ Deuteronomy chapter 28 ọ dị 68 verse biko gụọ the whole verse ị gụọ ya ka ị wee ghọta ife m na-akọwa ọfụma ọ ya kpata anyị ji ata afụfụ a na-ata na be anyị so ndị be anyị wee gbadaba towards Africa ka a chụpụ fa na 70 AD because Chineke kwuru na ya-achụpụ fa Christ kwuru na ya-achụpụ ndị Igbo from Israel wee chụọ fa in 70 AD according to history books ndị Rome bịa chụsịsịa fa fa wee jebe na towards Africa ụfọdụ jee nọ na Southern Africa na towards Zimbabwe na South Africa jee settle ha ụfọdụ jebe na ebe a ebe anyị settle kịta n'ala Igbo wee jee nọdụ ndị ọcha wee kwakọrọkwa ngwongwo fa bịakwa na be anyị kwa wee bịakwa oppress bịakwa anyị na be anyị wee bịa kpọrọ kpọrọ some of us as slaves just like chineke kwu ọ ya-eme na ị gụọ na Deuteronomy chapter 28 ọ bụkwa ndị ọcha ndị romans ndị ọcha bụ ndị romans they are romans they are europeans europeans are the romans the england the english people they are descendants of the romans the americans are also the descendants of the romans so

ifugo ife ọ na-akọwa so ndị ojii ndị ojii nọ na Amerịka tata bụkwa ndị Igbo fa bụ ndị Igbo ya kpata ị fụ ụfọdụ n'ime fa ichekwali na onye Igbo kwuzie okwu ị fụ na onye akata so ndị ọ etu a ka ndị ọcha si wee bịakwa kpọrọkwa ndị be anyị as slaves kpọta fa n'ebe a etu Chineke si wee kwuo esi eme na Deuteronomy chapter 28 gụọ Deuteronomy 28 ka ị ghọta ife m na-akọwa ọ ya kpata ndị eji kpọta ndị ojii ebe a as slaves the same ndị Romans jebekwa na South Africa ebe ndị be anyị nọkwa jekwa na-oppress kwa fa n'ebe a ndị South Africa n'ebe a fa bụkwa our brothers and our sisters so ị gaa n'ebe niile ị gaa n'ụwa niile Jamaica Haiti maka Chineke kwuru na ọ bụ na ụmụ Israel edebela iwu ya na ọ ya scatter fa in the four corners of the world ya kpata ife a na-eme ji eme ya na afụfụ a na-ata n'ala Igbo tata that's a curse of Deuteronomy chapter 28 the curse Chineke kwuru ya bịa upon the children of ụmụ Israel ị gụọ Deuteronomy chapter 28 ị fụ the curses of the curse abụmọnụ abụmọnụ o lay out na ọ bụ na ụmụ Israel edebere iwu ya na ọ ya abụ fa ọnụ dị etu a and na fa ya na-ata afụfụ ndị ọzọ ya na-achị fa ọ ya kpata ndị Hausa na enu ndị Hausa na-achị amụ n'aka ndị awụsa na-achị amụ n'aka ndị awụsa na-enwere ife fa ma ndị awụsa anyị ka mma ya esi wee si Niger si Chad chịkọrọ efi fa chịrị amụ fa n'aka bịa n'ala igbo bịa na-achị anyị bụrụ president bụrụ nke a bụrụ nke a bụrụ nke a fa bịa na-achị anyị kedu mgbe ikpeazụ onye igbo bụrụ president of Nigeria ọ bụ na ndị igbo bụ ndị Nigeria kedu ife kpata na onye igbo aya abụ president of Nigeria kedu ife kpata ya ama na i nwee ike kịta ị sị m no because na ndị Igbo enwere ofu obi ọ bụrọ eziokwu ọ bụrọ ezi ọ bụrọ maka na anyị enwere ofu obi ọ maka na anyị nọ under abụmọnụ Chineke the curses of Deuteronomy chapter 28 gụọ ya because ọ sị na ndị ilo anyị ya na-achị anyị ndị Hausa bụ ndị ilo anyị ya kpata fa ji achị anyị n'ebe a ọ ya bụ ife m na-try ịkọwalụ ọ ya kpata ife a na-eme ji eme and until na anyị aghọta ife ndị a the only thing ya azọpụta anyị bụ na anyị na-echighakwa azụ n'akwụkwọ nsọ a debebe iwu chineke until na anyị eje debebe iwu chineke because na akwụkwọ a bụkwanụ akwụkwọ anyị ndị ọcha abịa sịala anyị asị ịmakwara ndị ọcha abịa na be anyị bịa sịziela anyị asị gwazie anyị na na na na na nke anyị na-eme bụ na ọ paganism na anyị na-ekpere alụsị na ọ ụka fa bụ nke bụ the right one mana ife fa wetakwala anyị bụ paganism ka fa wetala anyị because ma ikpelu cross ma ikpelu statues Mary ma ikpelu all these things these are also paganism so omenala anyị dị n'akwụkwọ nsọ fa gwa anyị a rapụ ya o nwere some things anyị na-eme na be anyị bụ ikpere alụsị like ikpere alụsị a pịrị apị ndị nna nna anyị fa na-eme ya fa na-eme ya na be anyị just like chineke kwu na ọ scatter fa into slavery into ọ chụpụ fa na na Israel ọ kwu na ọ chụpụ fa na fa jee n'ọdịnala ọzọ na fa ya na-ekpere alụsị fa na-amarọ alụsị apịrị apị ọ dị na akwụkwọ nsọ ọ dị na akwụkwọ nsọ so chineke kwu na na so o nwere some things anyị na-eme na be anyị bụ ikpere alụsị chineke kwu na anyị ekwesịrọ ịdị eme mana ndị ọcha abịazi welụzie ikpere alụsị nke ka nke wee bịazie with Christianity because Christianity Christ abụrọ a Christian kraịst abụrọ na a Christian na the apostles abụrọ Christians ị gụọ na akwụkwọ nsọ ị ya-afụ na kraịst in matthew chapter 5 verse 17 to verse 19 kraịst kwuru na anyị kwesịrị idebe iwu niile dị na baịbụl kraịst kwuye na anyị kwesịrị idebe iwu niile dị na baịbụl mana ndị ọcha bịa gwa anyị na ọ bụrọ eziokwu na anyị nọzi under grace na anyị ekwesịrọ idebe iwu dị na baịbụl which is asị In Matthew chapter 5, 17, chapter 5, verse 17 to 19. In Matthew chapter 20, 21. Uh, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. In Revelation chapter 22, verse 14. All these places bụ ebe Christ kwu na anyị kwesị idebe iwu dị na Bible. So no ya bụ ife ya-azọpụta anyị until na anyị anachiya na akwụkwọ nsọ debebe iwu Chineke. Anyị ya continue na-ata afụfụ anyị na-ata na n'Igbo. Anyị ya continue na-agabiga ife anyị na-agabiga. O nwerọ onye ya-azọpụta anyị na ife a. Ndị Boko Haram ya continue na-egbu anyị. mgbe na-eterọ aka sef ndị boko haram ya-abịa na-atụ bọmbụ na n'ọnịcha mgbe na-eterọ aka ndị boko haram ya-ebido tụba bọmbụ na bọs na-abịa na n'ọnịcha bọọsụ na-eje owere bọọsụ na-eje ebe dị iche iche ndị boko haram ya-abịakwute anyị na n'ebe a bịa na-egbu anyị because na fa bụ our oppressor fana anyị na-aga through all the curses of Deuteronomy chapter 28 the only thing ya-azọpụta anyị bụ na anyị nachie debebe iwu Chineke ọ gwụsịa ife ya-azọpụta anyị ị gụọ na Acts of Apostle Acts chapter 21 Acts chapter 21 ị fụ na na Pọl bụ onye ojii Paul the apostle Paul dee Bible a Paul dee most of the New Testament Paul bụ onye ojii Acts chapter 21 ị gụọ ya ị ya-afụ ebe Roman ebe onye ọcha Roman sị ya ọ bụrọ ị bụ onye Ijipt a mere mkpamkpa mgbe na Pọl sị mba abụrọ m an Egyptian mana ọ bụ na Pọl ị ma na ndị Ijipt ndị Ijipt na-eji oji ọ bụ na Pọl bụ onye ọcha there is no way onye Roman ya-eji wee sị Pọl ọ na ọ bụrọ ị bụ that Egyptian

he was mistaken as an Egyptian ọ bụrụ na ị ma gbasara ndị Ijipt ị fụ na ndị Ijipt na-eji ojii mana ndị ọcha bịazi sịala anyị asị gwa anyị na Kraịst bụ onye ọcha the apostles bụ ndị ọcha ọ bụrọ eziokwu mana anyị nwa n'onwe anyị anyị accept kwuo asị fa sịalụ anyị because na anyị amarọzi ndị anyị bụ ị gụọ na Jeremiah chapter 17 ị ya-afụ na Jeremiah chapter 17 ihe afụ na chineke kwuru na anyị elozọ ndị anyị bụ anyị elozọzi ndị anyị bụ anyị amarọ ndị anyị bụ anyị na-ekwuwezi sị na anyị bụ ndị naijiria anyị abụrọ ndị naijiria so nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị ife ya-azọpụta ndị be anyị bụ na anyị nachikwa azụ debebe iwu dị n'akwụkwọ nsọ a anyị kwesịrị ịnachi debebe iwu dị n'akwụkwọ nsọ a that is the only thing ya-azọpụta anyị ọ ya-aragodu n'ọnụ ka o begodu m otu a ka ọ ra m obe n'ọnụ maka na ụmụ ọtụtụ ife m nwee ikwu mana ka ọ ragodu etu a biko subscribe a to channel a subscribe a na channel a ọ ya-abụ m upload more videos m post i post more video ka i wee malụ na anyị post more video mana until then achọrọ m ikene wu rinne maka oge i wepụta wee nene ife ị na-ene kịta mana emesịa mma mma mma mma mma kontinu kwa upload kwa more information mana subscribe a na channel afụnụ ana m ekene wu rinne i nwekwa ife i bu n'obi i de i comment ya under the video o oh, thank you so much ana m ekene wu ekene daalụ maka oge i wepụta wee nene video a mana chineke ya-agọzi wu na ọ bụ na chineke ya-agọzi wu na ọ bụ na i bido mebe ife ọ na-ekwu maka na eh, na na na na Proverbs, Proverbs chapter 28, verse 9. o kwukwanụ na chineke ara anụkwanụ ekpele onye njọ so na ka chineke ịnụ ife ị na-ekwu i kwesị ibido mebe ife ọ na-ekwu bido debebe iwu ya ọ gwụsị etu chineke ya-esi wee bido nụbe ife ị na-ekwu mana ka ọ ragodu n'ọnụ ka o begoro m one a subscribe a na channel a comment ya below m mesịa emekwa eh, presentation ọzọ ma upload kwa